mana ihe butere ya bụ na ndị bu ụzọ chị naijiria bụ ndị a na-akpọ pọtugiz batara ịchị naijiria ọ danarọ ọfụma va na ndị briten bịara chịrị naijiria bịa fụ hausa ọ bụ na ava amamive nke ve ka nke ndị hausa

Ihe e ji ama na Igbo nwere eze bụ na ọbịbịa nke ndị ọcha ekere olu 500 years ma ebe ị nọ dị more than 3000 years dị in existence ihe eji egosi gị na ọ bụ eziokwu bụ na onye ndị ọcha sị na onye ahụ batara naijiria foundụrụ naijiria found naijiria ọ na-efu efu anyị adị efu efu anyị nọ be anyị bili be anyị ndị ọcha nwee bịa ma onye ọcha bịaziri na sị na ya vụtara anyị ọ bụrụ eziokwu igbo nwere eze bikwulu be ve ihe niile ha na-eme dịlị be ve ọ bụ na ị- ị na-aghachi azụ cheki ive niine ị mata chọta na eziokwu mana ihe meli o ji dịka o yili eziokwu bụ na mgbe ụwa bụ ụwa na nwa eze na-ejerọ odibo nwa eze na-ejerọ akwụkwọ ndị gụrụ akwụkwọ mgbe izi mgbe izi mgbe mbụ na mbido bụ nwa gị nke ọ wụ dị lazy na-enwerọ ihe ọ na-alụpụta n'ụlọ ị kpọlị ya kpụya ndị ọcha ka va zụọ ya nwa gị na-adị ume na-echute ive ị ezipụrọ ya ezipụ ndị nke ha bidozila akwụkwọ mgbe gboo buziala amamihe tie n'isi ve otu ị nọ taa ị nwere nne na nna mgbe ị na-akpọ ava ị kpọrọ ava nke gị ma ọ na- ekezi na nna gị zụrụ gị n'akwụkwọ ị kọwa ị kọwa maka onwe gị ọ bụrụ na o nwere nzere ị gụtachara n'akwụkwọ bụ nke onwe gị ka ị na-ekwu ị ya-asịrọ na nna gị gụrụ bụ prọfesọ ị na-ekwu ọ bụ na gị bụ prọfesọ ị na-akọ ọnụ gị bụ prọfesọ nwaada onyinye onye dị otu a dị otu a maka ive a ka ndị igbo ji kpozili isi nye n'akwụkwọ taa nye butekwulu gị ebe a maka na ọ bụrụ na ị maara na igbo nwere eze mgbe mbụ na ị ka abịarọ na ị ka nọ ebe- ị ka nọ na be gị debe gbasara ihe gbasara na igbo nwere eze nke pụtara na igbo nwere eze makwulu na eze ve dị ihe m ji ji gwa gị na igbo ma- nwere eze ma na eze ve dị bụ na onye ị nọ n'obi ya bụ his majesty eze chukwuemeka eri ezedigbo eze ọra nke ọgụ na ili na ịnọ and eze aka ji ọvọ igbo igbo nwere eze o nwere ihe unu na-asọ asọ o nwere ihe emume ndị ọzọ na-eme unu na-adị eme o nwere ihe oriri ndị ọzọ na-eri unu na-adị eri o nwere ebe a na-aga aga ndị ọzọ na-aga unu na-adị aga ya o nwee ihe unu na-asọ asọ na obodo a ekenere m unu bụ ndị onyonyo bịara m ma ndị na-eme nchọpụta ihe onyonyo ya anyị egwu na-emu Obu Eri na Iduu Eri kingdom na Enugu Aguleri so iwe unu na-ekwu deli maka o nwere iwe anyị na-asọ ebe anyị na-asọ anyị ji pụta anyị pụtara ụwa kwude obodo onwe na obodo onwe nwere nnekwu nsọ one bụ na onye ọbụla bụ nwaanyị ụdị nwe ijiri ese okpu mmee mmee nwaanyị a nọ na menses onye ahụ enwerọ ike isili onye o nwere onye onye esiri olu onye chiri echichi nri o ji eli onye ọbụla kpu okpu wee n'isi nwaanyị a nọ na time enwerọ ike isili ya nri o ji eli and na nwaanyị a, nọ na be di ya enwerọ ike ịcross iso nwoke ọzọ iwe ọ sọkwa ya nya bụrụ ọ sị ya bụrụ governor ma onye na-anụ ya bụrụ akandị na o nwerọ ka ọ ya-arapụ akandị ya je esowe governor ọ bụ nnekwu nsọ na ana be anyị nke a na-aga onye menye na di onye abụnịnị na odi abụnị na anụ ya ka ya ga onye di ya eme abụ na ọ marọ di onye abụ ọ na-egbu nwoke na-egbukwu nwaanyị nke ọzọ bụ na nwaanyị a na-akwa di ya nwaanyị a na-akwa di ya ọ bụ na di ya nwụrụrụ ọnwa a na-akwa di ya oge mbụ ka a na-eme ya mgba arọ mana kịta emezili ọ bụrụ ọnwa n'isii six month ọ bụ na a bịa na nwaanyị ahụ na-akwa di ya na o nwerọ iwe ga-emenụ ka nwaanyị ahụ na-akwa di ya jee n'ibe ọ ya-ekute mmiri ka onye echichi onye na-echi echichi bue iwe na mmiri na enwerọ ka ọ na ya nwoke ya na nwoke anọkọrọ n'oche nwoke mali nwoke sọ nwatakịrị na-eke ukwu mgbara ọtọ ma ọ bụrụ nwoke mali nwoke na o nwerọ iwe je nwoke mali nwaanyị fa naabọ nọkọrọ n'oche ọ bụ nnekwu nsọ na ana be anyị number 4 ọ bụ na aghata ọ bụ na onye ọbụla bụ onye onye Aguleri anyị nwa anwa na-ekwu okwu anwa na-ekwu okwu n'ibe ọra ju na tupu na i je ekwu okwu wee jili ive a na-akpọ alọ alọ bụ ihe eji eme gịnị alọ bụ ihe a ji agba ndị nze okwu ọ bụ na ndị nze ezusie na be anyị ị ya-eji alọ n'aka i wee na-agba okwu alọ ahụ i ji n'aka gosiri na okwu ị na-ekwu bụ eziokwu na i jide ya n'aka na o nwerọ ka ị ya-atụ ntụ i jide alọ ahụ n'aka alọ akpọrọ ya ka alọ ahụ nene ya bụ mbido ihe eji ebido ememe i jide ya n'aka ị na-agba ị na-agba ị na-ekwu okwu n'ibe mmadụ nọ o nwerọ ka ị ya-etinye nya ntụ itinye nya ntụ na ebe avụ nne ka dada gosi obodo ya bụ nsọ anyị nwere mgbe mbụ anyị nwegasịrị nsọ dị iche iche ma oyibo abịarọ ọ bụ na nwaanyị anọ na taịm dịka ụdị mbala unu mbụ ama niile dị n'ebe anyị niile nwaanyị a na-agarọ ya ị bata galili na enwela na o nwere ibe anyị ga-eruse nwaanyị a nọ na taịm eje kpe- eje eje ava avụva wa gazite ive niile avụ oyibo bịara mebie ya mana a mechara anere onye a na-regret ya na o nwere ihe ọ na-eme ama avụ niile bụ ama ama ọbụla bụ ama niile dị n'Enugu Aguleri dị na Aguleri niile nwaanyị a nọ na taịm a na-abịarọ gaa tụwa kpụghela ama avụ na owukworo o nwere ama a na-aga i lusie ịgwọ ngwụgwọ gazite gaa anya ọ bụ ive ive avụ bụ ive anyị kwuru Chukwu debere anyị ji dị asọ na-eme anaga mmadụ ime ndụ eto ogologo bịa aja gị ime ogosi na ị bụ na i nwere nsọpụrụ n'ime Chineke nọmba 5 ọ bụ na a bịa ọ bụ na a bịa ehe, ọ bụ na a bịa n'ebe anyị a ọ bụ na a na-aṅụ mmanya nke a bụ ya dịkasịrị mkpa oyibo melie na-emezi ya ọ bụ na o nwerọzi nsọpụrụ a sị na a na-eme pati a sị na a na-eme okeshọn a sị na a na-eme ive ive ọbụla niile na-eme nwoke na nwaanyị anọkọ ebe ebe ị nọdụ na ebe ị nọ gị na ụmụ nwoke nọdụ e bue gị mmịa ma ọ bụ mmịa tie na kọp ma ọ bụ ibu na bọtụl ị kpọnye ṅụwa ozugbo a na-emerọ ya na ana be anyị na nwaanyị ọbụla ebuere mmanya ị ga-egbuse nwere nwaanyị gbuse ọ bụrụ nwoke nọ nnọọ nọ n'ebe a egbuseli ya ọ maka nwoke a dị ọsọgodi ya bụla ya dị etu a ị ga-egbuseli ya na nsọ ahụ niile bụ ndị nsọ chukwu gụrụ ndị a ndị gboo gboo gboo gboo gboo na-eme ya. ma ndị kịta ya na-emerozi ya na ije n'ibe na-eme a sị na ya na-eme pati kata ma ọ bụ na ya na-eme iru nwoke na nwaanyị inye ịkpọrọ mmanya ọnwa onye ebulu mmanya ọṅụwa na-agba okwu kolokolo a na-emeri a na-eme a na- ọ dị- ọ dịburọ mbụ n'ala Igbo na ọ wụ izo ụzọ oyi- ụzọ oyibo nya mechara ha ncha niile mmadụ jiri ọmazialị nsọpụrụ Em,
n'ala Igbo ihe ndị eji mara ndị Igbo erika ndị Igbo na-agba mmanwụ ndị Igbo na-agba mkpe ndị Igbo na-eme ọmụgwọ ndị Igbo na-eri ji ndị Igbo na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche ejiri mara ha Ee, ndị Igbo na-agba mkpe ndị Igbo na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche ejiri mara ha n'ala Igbo enwee ndị echiri echichi n'agbanyeghị na ihe ha yi n'ahụ ha ga-ekpurila okpu acha ọbara ọbara kedu ihe ọ na-egosipụta nwoke ọbụla ị hụrụ n'ụzọ na-aga na-ekpuru okpu a na ọ na ọ- ị- ị- gị onye bụrụ onye igbo ị ga-ama na onye a bụ onye echiri echichi ka ọ wụ onye ọbụla wụ onye igbo ma echiri gị echichi ma echirighị echichi enwere ike ikpu ya bụ okpu gị nwa ekpukwanụ okpu kedu ihe okpu ahụ na-akọwapụta n'ala igbo kedu ihe ọ na-egosipụta ihe ị jụlụ amaka okpu bụ okpu mme bụ ihe ọ na-egosi bụ na onye a echizugo echichi enwere n'obodo ya n'ala Igbo onye na-echiri echichi a na-ekpuru okpu a bụ okpu mme ị ga na-aga n'ezi onye ọbụla i zuru kpu okpu mme ma na ọ bụ onye chiri echichi ịma na-ajụbu oge mbụ echichi sị gị na echichi dị n'ụdị n'ụdị na-enwere echi- eze nwere echichi nke nze ukwu ugwu na enwechara echichi dịcha n'iche n'iche then ma ibi na enwere echichi dị na- dị n'iche n'iche a bụ na ana igbo obodo ọbụla nwere ka ha ji echi echichi nke be enwere ndị na-echi nze ukwu nwere ndị na-echi chief mana va ncha bụ echichi ebe obodo ịnọ na ya bụ Aguleri na-echi echichi echi nke be va na-ebido na amanwụlụ na ekwu wee luo na ogbuanyịnya so na onye ọbụla ị vụrụ anya n'ezi ka o kpu okpu mme ive ọ pụtara bụ na onye abụ echigo echichi Aguleri ma ọ bụrụ na a- n'obodo a ka ị bụla onye aka okpue e na-ekpuru ya na nkịtị onye ọbụla ya ekpue bụ echila echi na okpu mme ọ bụrụ ndị ọzọ ị nwere ike imekọta ịbụ black ọ bụrụ ya bụ nke echi na okpu mme then a bịa n'echi nke eze ijibụla ese mbụ e nwezila igwe now nke ọ kọwara gị sị gị na o bidote na warrant chief ndị ọcha bịara nne chọlụ divide and rule kelili because of divide and rule a va kelili e nwevezie igwe ọ bụrụ eze nọ igwe so ọ dị ka ive gbasara okpu azọ nga n'okpu bụ sọ ndị chiri echi na-ekpu ya ndewo Ọdụmobi um, dịka i si kọwara anyị ụfọdụ ihe ndị dị iche iche ejiri mara ndị Igbo na eji marakwa ndị obodo a bụ Aguleri um, ana m ekele gị n'aha anyịnwa bụ ndị onye Igbo ndị na-eweta ihe emume ejirimara Igbo ana m ekele gị na-asị gị daalụ ndị ụzọ ee mụnwa na onwe m n'ụzọ nke nke m na-asịkwa unu nnọọ na-ayọ unu ka unu jisie ike na ọrụ ihe gbasara Igbo na-etinye uchu ibu Igbo dị alụ rinne ihe ibu Igbo ji dị alọ bụ na e si ebe a na-ezo ndị nke ọzọ e si sa es- e- akụkụ nke ọzọ na-amịsị nwee na-asị na Chineke ji agba unu ume nye unu ike ka unu nwee na-egosi na-ewepụta na-egosikwa ndị mmadụ maka ihe niile omu- emu- omume na ejimara Igbo so asị m unu nnọọ na-ekpere unu ekpere na Chineke ga-edu unu nọnyelu unu na o nwe ihe ọzọ anyị na-eme na anyị ga-achọkwa unu ka ụnụ bịa nọnyere anyị wee mụtakwuo karịa ejikwu m ohere a na-ezi gị ka ụnụ bịa n'ọnwa Nọvemba dị na 7 na anyị na-eme nlota nna anyị bụ Eri ọ bụ ihe na-eme mgbe ọ bụ na enweghịla ọya a, ọya a bịara mba ụwa a na-akpọ COVID-19 ihe ka-abịa obodo a kesie African American ka-abịa na obodo a dị 160 mana maka ihe ọya a, na a machili emume dị iche iche anyị ga-emezi ya nọ n'usoro ji eme ka ọ bụrụ sọsọ anyị bụ ndị Igbo nọ so ana m ezi gị ka ị bịa ndewo Ndewo.